de la parce que maaw tɛ maa damadɔ fɛ tilennen don i bɛ sɛgɛn la tilennen don baarakɛla i man kan ko nka ala fana o kɛ e b'i ta mun i tɔgɔ la ka taa mɛ adamaden ala ye kɛnɛya ni barika fɛn min b'i mago ɲa ni kumaw ni ni kɛlɛw i b'a sɔrɔ a bɛ mago dɔ ɲa ka mɛn nɛnɛ ni de t'u jaabi hali n'i y'a di a yɛrɛ n b'a lajɛ ça me dit rien parce que i ka mɔgɔ minnu bɛ e ka journal fan n'i b'i muso balo a la i b'i den balo a la i bɛ waleya min kɛ ani jɔyɔrɔ min b'i la bi bi la e yɛrɛ bɛ fɛ k'o ka taa sira jumɛn fɛ ne ka jateminɛ kɔnɔ mali ko kɛra fanga ko mali jamana maralaw mun bɛ jamana kɔrɔ dɔn fanga min filɛ nin ye ni mɔgɔw b'a ɲini a dira mun de kama sariya tɔ o de bɛ mali kɛnɛ hakɛ fɔ an dancɛ ye jamana kɛ wa u bɛ se k'u si kɛ u tɛ ɲɔgɔn ye mɛ a bɛ f'u bɛɛ ma mali tɛ jamana kɛ parce que sariya kelen bɛ maa minnu fara ɲɔgɔn kan ka u ka ko latigɛ n tɛ aliw jalo dɔn awa an bilara kɔntakiti la an dɔnbaga dɔ fɛ o b'ale dɔn o bɛ ne dɔn a don ale bɛ pari ne bɛ mali la o de y'a pase ne ma telefɔni na a ko ça va n y'a fo bɔn ni okaziyɔn nana an bɛ ɲɔgɔn ye a ko a ɲana fɛn min bɔra kɔngɛrɛ kɔnɔ a y'o ɲɛfɔ n ɲɛna wa ne ko n k'o ka ɲi a ko dɔnk ne b'a kanu an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn hakilina dɔn ne ko ayiwa n'i sera bamako n y'a f'i ye cogo min an bɛ sigi an b'o kumaw kɛ n'an y'o kumaw kɛ n'an ka kan ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ayiwa an bɔra dumuni yɔrɔ la an mɔgɔ fila dumuni yɔrɔ yɛrɛ la an ye dumuni kɛ rɛsitoran min kɔnɔ ale y'a ka telefɔni di dɔ ma o ye ne n'a fila foto ta mɔgɔ wɛrɛ t'a la an bɔra fɛ yen an taara a ka hotɛli la an senna an taamana an senna a tun ni dumuni yɔrɔ man jan an selen yen a ko bɔn n ka mɔbili bɛ yan a bɛ se ka t'i bila nka i ko sali fana sera an tɛ yɛlɛn an ka sali ɲɔgɔn fɛ n ka so kɔnɔ an yɛlɛnna an taara sali an donna hôtel kɔnɔ tuma min an ye a ka député dɔ sɔrɔ yen cam donc an ni cam yɛlɛnna ɲɔgɔn fɛ an saba bɛɛ taara so kɔnɔ an saba salila an jiginna tugun an jiginna ale ko ci teriman dɔ b'a bolo ne fana ko mɔgɔ dɔw bɛ ka n makɔnɔ n ka hôtel la donc an bɛɛ bɛ fara chauffeur bɛ da la a bɛ ka ne kɔnɔ o yɔrɔ de la Cam ko an ka photo ta ah, honorable Cam de ko k'e n'a ka Cam ko an ka photo ta Cam y'a ka téléphone di hôtel employé dɔ ma baarakɛla dɔ ma o ye ne Alu Jalo ani Cam saba ta photo ne bɔra n donna mobili kɔnɔ n bɛ ka taa hôtel la yanni n ka se u ye n wele ko a ni cam foto bɛ rezo kan k'a fɔra k'an bɔra ka papiye siɲɛ k'an farala ɲɔgɔn kan an ye dumuni kɛ yɔrɔ min papiye kun tɛ yen biki tɛ yen k'a siɲɛ fo ni hôtel tun y'a singa restaurantigi y'a singa an ma an ma foyi kɛ an ma kuma misiri la an ma foyi fɔ ne kɔni ko an ye ɲɔgɔn ye a diyara n ye a bonyana n ma an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'a seginna mali la a danna o yɔrɔ la mais yanni ne ka don n ka hôtel kɔnɔ n ye foto in ye mhm. mais cam ye foto min ta ne ni alu ye foto min ta restaurant na o ma bɔ ne dun n'ale fila de kumana cam kun tɛ yen mhm. cam de y'an ka foto labɔ ka tila ka kuma wɛrɛw d'a kan kuma dun ma k'a ɲɛna o kuma b'a yɛrɛ ko fɔ mhm. an bɛ dan yen ɔ e nalen ka bɔ o bɛɛ de la kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ i nalen ka bɔ faransi taga de la dɔgɔkun damadɔw kɔfɛ i ka sɔrɔ ka i kan bɔ k'a fɔ k'i bɛ kɛ jamanakuntigi ye jamanakuntigiya k'i b'i sen don a la i ɲɔgɔn ɲininkalikɛla dɔ de ye n ɲininka serge daniel a ko n bɛ kɛ kandida ye wa n m'a jaabi aw ma nɛgɛ serge ye annonce kɛ mais

mais serge ye n ɲininka di a ko n bɛna IBK suteni wa a ye n ɲininka o la n ko clairement taabolo min b'a la sisan ne t'o suteni n t'a suteni taabolo min b'a la sisan a bɛ cogo min na bi bi na n t'o suteni n ko a ye ne ni IBK jɛra 2013 an jɛra kuma dɔw kan n'o ye maliko de ye o tɛ mɔgɔ ko ye IBK ka fanga ka kuraya o a kana kuraya o o tɛ a don fana n m'a dogo ne ko n tɛ IBK ko la dɛ n bɛ mali ko de la a don an bɛɛ nana an bɛ mali ko de la o n tɛ parti politique la n tɛ foyi la ni n nana n bɛ Yɔrɔ mun na n b'o kunkolonkɛ de tun bɛ fɔ. sadi de la o n tɛ foyi la n tɛ foyi la sadi wo cnid wo eh, parena wo Adamabu e tɛ nin si la nin bɛɛ kera ne ɲɛna ne donna mun na o ye amimudenya sɛ a amimiya tatu sɛbɛn na ne ka bi o kɔnɔ ne de y'a ti ayi a fɔ se soma de la mɛ waati an ye dɔgɔ ye denba de bila ala ka hinɛ la Ni association de pratiquer dans ma vie n ma don parti politique la mais n'o tɛ n bɛ nin bɛɛ dɔn n b'a mɔgɔ bɛɛ dɔn c'est ma génération n t'a la mais mali ko sera yɔrɔ min na 2011 2012 a kun tɛ ɲa i k'i sigi ko ne sen t'a ka dɔgɔya ma tɛ ne ma taa ibk ko la n taara mali ko de la kabini a daminɛ n y'o fɔ kabini a daminɛ la o jɛlen don ibk ma o jɛlen don a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ma n tɛ rpm na n tɛ rpm ka politiki ɲini k'a suteni awa les actions ka ibk yɛrɛkun suteni ni mali ko t'a la n t'a la o jɛlen don dɛ n bɛ mali ko la o tuma n'an bɛ bɛn mali taabolo la n'a minɛ cogo n'a mara cogo la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye mais k'a kɛ bɛɛ kana don a la parce que fanga nana hali kunu minnu y'a tiɲɛ ne t'a la n'u tɛ jɛ Ah, Yɛlɛ o don. tuma e bɛn'i yɛrɛ ka sira bɔ cogo di sisan n yɛrɛ ka sira ne ye mun f'i ye o don maaw bɛ peresidanya in kɛ fɛn dɔ ye i yamaruyalen don ne yamaruyalen don minnu sigilen bɛ so in kɔnɔ nin bɛɛ yamaruyalen don sariya fɛ bɛɛ k'i kan bɔ fanga in nɔfɛ koyi mɔgɔw b'a kɛ i ko n'a bɛ mun bolo o dɔrɔn de n'a ka kan o n'a ka kan ni mɔgɔ wɛrɛ kumana e y'o jugu ye i t'a jugu ye sa yamaruya mun ni sariya y'a di an bɛɛ ma jamana kɔnɔ an bɛɛ ta don o tɛ se waati dɔ la ka dan mɔgɔ kelen na sa taabolo mana ne yɛrɛ diya ne ni n ka tɔndenw bɛnna a la ne bɛ t'o fɛ balimacɛ n bɛ t'o fɛ hali n tɛ siran k'o fɔ n tɛ tamaki kan dɔgɔkun kɔnɔna fana na an y'a ye k'a fɔ i ka kuma kɔrɔ dɔw bɛ ka labɔ dɔw bɛ réseaux sociaux sanfɛ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Vieux Blen ale ye dɔ k'a la i y'a jira k'a fɔ ko tant que ibk bɛ yen e kɔni e sen tɛna ye fanga ɲini ko la o ko bifin i y'a fɔ ko seri ye annonce kɛ min ye déclaration ye o ye e de ye e b'o si ye fɔlɔ a ko bɛ cogo di bi Ɛɛ i bɛ mun ko bɛ di i bɛ déclaration de ma wa Vieux Blen ka kuma parce que ye bɔ kuma na Vieux Blen ka kuma ko n'ibk bɛ yen kɔni Vieux Blen ka kuma aa jɛlen don n y'a fɔ fana n y'a fɔ mais Vieux Blen a ye ne de ɲininka a ma ɲininka mun fana bɛ ne ni ibk yɛrɛ cɛ dɛ a ma ɲininka ne ni IBK cɛ an ye baara ta a ma baara layidu di ne ma n b'i ta n ka gouvernement kɔnɔ ne fana m'a ɲini a fɛ a ka n ta a ka gouvernement kɔnɔ. nka e sɔnna ka to a la. ayi n bɛ gouvernement in ɲɛf'i ye n b'a la a ye n ta a bonya masegin ka kan k'a k'a ye. o ye hɔrɔnya ye. a ye n ta a bonya masegin hali sini n b'a k'a ye. ne n'a sigira siɲɛ kelen fila an bɛ kuma guvɛrɛman taabolo kan jamana yɛrɛ bɛ mara la bolo min kan mara cogoya la n bɛ guvɛrɛman na dɔrɔn n'o de don i b'o fɔ mɛ maa min ko n tɛ don guvɛrɛman na guvɛrɛman tɔgɔ ni a jɔyɔrɔ kama ni jamana ko bɛ taa taabolo min fɛ n'o tɛ ne diya ne t'a la n y'o fɔ n kɔrɔ ye dɛ a bɛ yan seere b'a la seere b'a la a kumana seere ɲɛna ne n'a ma kuma seere ɲɛna a sera yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ ko n ye baara bila n bɛ démissionner ka bɔ ah oui an dun m'o sɛbɛn sɔrɔ ah, i m'a sɛbɛn ye paseke sɛbɛn ma se ka bɔ u ko n k'a dabila nka seere b'o la dɛ o seere tɛ ne ka mɔgɔ ye o ye a yɛrɛ ka ciden ye ne ma i ka to yen i y'o to yen n ko n b'a to yen mɛ n ye to kan fɔ a la n bɛ to yen dalu mun kan an sigira n y'o fɔ n ko ni nin kɛra i k'a jate ko a b'i komi i ye n neni n'i y'a neni n bɛ guvɛrɛman na n tɛ guvɛrɛman na an ka ko bɛ dan yen n ye mun fɔ o ye jumɛn ye a kɛra n bɛ segin a kan ye a kɛra n ye mun fɔ a ye n bɛ segin a kan a sɔrɔla mun fɛ ni ne ko n bɛ démissionner n nana n ye domaine dilan cogo dɔ la direction kelen de tun bɛ yen kelen bɛ cadastre kunna kelen bɛ a bɛ cadastre ni domaine bɛɛ kunna ɲɔgɔn fɛ direction kelen nka tuma bɛɛ domaine direction o de bɛ cadastre sanfɛ donc min tun bɛ danganda la ɛɛ ahan mais ni directeur domaine ko cadastre ma taa yɔrɔ suma i kan'a di yan n'a m'a kɛ a bɛ se k'a lawuli a b'a ɲangi i bɛ taa yɔrɔ dɔ suma ka sɔrɔ titiri filanan b'a kan titiri fɔlɔ dilannen bɛ ni yɔrɔw la ne ko an ka direction bɛɛ dilan directeur bɛɛ k'i ka baara kɛ a cogo la kelen kana se ka se kelen ma an ye cadastre direction créer ka domaine créer mais pour que ka se k'a créer ministre eh, réunion interministérielle bɛn kɛra a la comité des secrétaires généraux bɛn kɛra a la commission a bɛ f'o ma commission interministérielle anw yɛrɛ taara conseil de cabinet la avec le premier ministre bɛn kɛra a la a y'o ko nɔgɔyalen ye an taara conseil des ministres la siɲɛ naani fo siɲɛ duuru Mm. Bubu Sise y'i opposé a la ale ye waribontigi ye a y'i opposé u b'a fɔ an ka dossier labɔ Bacili n'a ka bɛn n'an seginna n b'a fɔ Bubu yɔrɔ min b'i fɛ k'a fɔ an ka taa an k'a fɔ an bɛ bɛn a la an n'a bɛnna n'an n'a nana a bɛ ban n'an n'a nana a bɛ ban fo laban na président yɛrɛ da de ko a ma a Bacili muɲana bɛɛ bɛnn'a kan i kelen de ma sɔn n'i senna i jija kun min b'i bolo i k'a fɔ dɛ dossier bɔr'o la a réunion yɛrɛ ma kɛ ne ɲɛ na ne tun bɛ Washington laban na dossier tɛmɛna conseil des ministres la direction fila créera donc k'u bɛɛ kun ɲagaminen don ne bɛ ka o mɔgɔw tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na jɔn bɛ taa cadastre la jɔn bɛ to domaine la an ye directeur fila nommé u nomméra ka kalo naani fo ka ne bɔ gouvernement na kalo duuru kalo wɔɔrɔ a décret taara conseil des ministres de la président sɔnna a ma a ko a passéra arajo ni télé la voilà la décision du conseil des ministres ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ président m'a signé premier ministre m'a signé u ma sɔn ne k'a signé o bɛ yen dɛ o kɔrɔ a ma waleya sa dɛ a dun taara conseil des ministres kɔnɔ

olu jɛra ka décision mun ta k'o waleya k'a fɔ jamanadenw ye i bɛ se ka i bolo da o décision kan k'o ye décision ɲɛnama ye o tɛ Bacili ka décision ye n'a fɔra o taara k'a kuma fɔ jamanadenw ye ka tila ka ban k'o waleya e bɛ fili i tɛ faamuya sɔrɔ a la o ye fɔlɔ ye an y'an t'o la remaniement kɛra Modibo Keyita taara Abulayi Idirisa nana Abulayi Idirisa nana a ye sɛrisiww tila minirw ni ɲɔgɔn cɛ ba ci mini dezfɛ don labi ta don bani fɛ dezfɛ fsi nka u ye don ta k'a minɛ na a fɛ fsi bɛ min k'a sɛbɛn o yɔrɔ la ko ma si bɛ mo k'ip de politiri kɔ la de mun bɛ mun kɛ politiri kɔ la ne ɲɛna fili don i kɛra fili don a don fana a bɛnna jumadon wulada ma dix-sept heures baara ma kɛ sibiri an y'a bɛ minɛ dimanche k'i ko ko n'a ma sigi ma k'i bɛ baara bila ntɛnɛn o ye premier mai ye mardi deux mai n ye premier ministre n ko aw filila de wa ko ayi fili tɛ dɛ domaine bɛ taa finance la n ko aa n ko ne ɲɛna aw filila ko monsieur le premier ministre aw dun ye affaire foncière nin ye o bɛ mun k'a la o ye n bɛ politique agricole coordonner n ko affaire foncière ye o de coordination ye sisan ne bolo bɔra bolo ne bacili dɔrɔn banna la u mais aw ye cadastre to ne bolo ko n ka cadastre ta ko ka taa ni domaine ye finance o tuma cadastre mɔgɔw olu bɛ taa wali taw mesurer k'a ci domaine la u bɛ titre créer mais ne t'a kalama d'habitude u b'a f'i ye ko domaine i fana bɛ se k'a ta i n'a bɛ baara kɛ a bɛ fɔ o ma c'est aux finances, mais toi, tu l'as pour emploi. Mhm. Ayi, hali o ma kɛ ne ta la. Eh. Y'a bɔ n bolo n da kana don a la. N da kana don titre ko la, n da kana don ah. dukolo ko la. Mhm. I b'a suma dɔrɔn ka d'a ma. Ne ye jatimu minɛ o kɔnɔ, o kɔrɔ ye sumalikɛlaw bɛ e bacili de fɛ yen. Mhm. N'u taara yɔrɔ min suma, a bɛ fɔ bacili ka mɔgɔw yɛrɛ de taara suma. Mais mɔgɔ wɛrɛw de bɛ titre créer ne da t'a la. Ne tɛ don o tɔgɔ tiɲɛ la, n tɛ don o lagosili la. N y'a fɔ donc, n'o de don, a ye cadastre fana di finance ma a bɛɛ ka bɔ n bolo n sɔnna i k'i dan dɔn ɔhɔn o ma sɔn o ma ko k'a to tan n ko bon n taara biro la a ye n ka démission labɛn bi ye mardi ye a ka passation labɛn aw bɛ sini dossier conseil de ministre aw b'a ci n ka intérimaire ma ne tɛna taa n bɛ démissionner bi donc o don kama u ye mɔgɔ ci n ma i k'a kɛ ala kama kana démissionner o de fɔra n yɛrɛ k'i ka to yen i ni jamana kuntigi ka kuma n'a sigira o don o don de n ko a ma ne bɛ gouvernement na n tɛ gouvernement na n ye baara dɔw kɛ jamana ye domaine kɔnɔ n y'a kɛ ka n dalen to a baara nafa la nin y'a lagosi cogo de ye nka conseil des ministres kɔnɔ siɲɛ duuru ne ni n ka dosiye bɛ na minisiri bɛɛ sɔnna a ma premier ministre bɛɛ sɔnna a ma fo bubu ne ye o baara kɛ ni sɔn kɛra ne ka baara ma hali ne ma o daminɛ a y'o minɛ ne la k'a di bubu ma n ko ne tɛ lagosi ka don conseil de salle ministre salle kɔnɔ mhm. o ye lagosi de ye parce que bɛɛ b'a dɔn bubu banna dosiye in na kalo wɔɔrɔ ne b'a kɛlɛ la n y'a dilan tuma min na ma baara kɛ n'a ye fo n b'a fɔ n bɛ k'a labɛn ka na baara kɛ k'a minɛ n na k'a d'a ma n ko perezidan o ye lagosili de ye n tɛ jɛn n'a ye a ko a bacili o yɔrɔ ko n hakili panna o yɔrɔ kunna i jo don i ka yɔrɔ ta o ye domaine segin o tuma ne n'ale tun ma kuma o tun y'a bannen ye ah ni ne n'a tun ma kuma ne ni premier ministre kumana ne yamaruyalen bɛ n'o de ka kuma o n'o kuma aw ka ɲɛmaa ye o de b'a fɔ a ye ne tɛ se ka pan o kunna ko n bɛ i bɛ k'a dɔn n bɛ taa a bara ka sɔrɔ ni premier ministre baara kɛcogo t'o ye o ye baara kɛcogo ye donc ni n ko n bɛ bɔ premier ministre fana tɛ se ka sɔn ne ka bɔ n'a m'a fɔ président a b'a ɲɛfɔ a ɲɛna donc a y'a ɲɛfɔ a ye o de la a ye n wele ne tɛmɛna sira de fɛ n ma dɔnbagaya sira yira n m'a yira k'a fɔ ne n'a ka surun ɲɔgɔn na n kɔrɔkɛ don mais baara sira y'o de ye n tɛmɛn'o fɛ i y'a faamu ne y'o fɔ a don n'a sigira n ko perezidan n tɛ jɛn n'a ye bi n tɛ jɛn n'a ye sini n bɛ gouvernement n ka to gouvernement na tɛ dɛ n bɛ se ka bɔ mais n'i ye nin kɛ don min na i b'a jate hali ne tɛ gouvernement kɔnɔ k'i ye n neni a don n'i dun ye n neni an ka jɛ kɔnɔ an bɛ fara ne bɔra gouvernement na mɔgɔ ma ne kuma kan mɛn o a y'a ka répartition des services kɛ a ko k'a ye yɔrɔ min faamu ne ka kuma la ko yɔrɔ min panna a hakili kan a tilala a y'o de kɛ a y'a ta k'a di bubu ma a y'a ta k'a di bubu ma a ye domaine ministère yɛrɛ supprimer a kun fɛ a taara a di bubu ma ni i ka jɛɲɔgɔnya n'i ka balimaya kɔnɔ ne ka jɛɲɔgɔnya n'i ka balimaya kɔnɔ n'i ye kangari da ne n'i ko ne ma a bacili n'i ye nin kɛ n na don min o don i k'a dɔn i kana ne jate i ka mɔgɔ i kana n jate dɛ n'an y'a kɛ c'est que n fana kɛ ka n sigi ni o kuma kan ye dɛ donc n'u ko ko ne ko n tɛ bɔ a kɔ ale ni ne farala nin kan kalo kelen yanni remaniement cɛ a ko n ma n dɔgɔ an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a laban ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛna ne n'i bila ɲɔgɔn na a ye n nabɔ o tɛ baasi ye n bɔra n ye kalo fila sigi fo ka se bi la a ma n wele a m'a fɔ n ye n dɔgɔ nin bɛ yen o tuma la ne tɛ se k'a bila n yɛrɛ sago la tugun wa i bɛ ka ko la n'ale ye min fɔ a taabolo hali n'a m'i sara n na n ka kan ka sigi a kɔ aa ne ɲɛna an bɛɛ ye hɔrɔnya kan dɔ de fɔ don jira ɲɔgɔn ye o de kama maraka dusu ma maraka dusu yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ tɛ dusu ye nin ko ninnu na parce que ah. an bɛ jamana ko de la i bɛ ka ko tɛ mais mhm. taabolo dɔw fana bɛ yen ni ni mɔgɔ bɛna jɛ hakilina ni baara de la mhm. f'i k'a mɛn a yɛrɛ da n'a e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ waati la aw janyana ɲɔgɔn na a m'i wele ka kuma e n'a ma se ka kuma ah o tuma i b'i sigi ten kuma ma f'i ye i tɛ se ka taa yɔrɔ la mais k'i k'a bila a sago la wa ne ko monsieur le ministre o yɔrɔ in na o musaka de b'a la yɔrɔ jumɛn min tigɛra ka di bubu ma musaka ko de b'a la u ko ko wari ko b'a la mhm. puisque titre mana créer wariw bɛ taa finance la mhm. u y'o de fɔ mais ne bolo yanni ka titre yɛrɛ jɔ titiri yɛrɛ wari min bɛ sɔrɔ a la titiri dilancogo in o est ce que a bɛ na ni sabati ye jamana kɔnɔ est ce que mankan b'a la wa n'an ye tubabukan ta an b'a fɔ o ye domanialité de ye bubu ka yɔrɔ o ye fiscalité de ye yanni i ka se ka taa ko mɔgɔ ka fɛn dɔ sara bɛ yen dun n'i ma commencé ka yen labɛn f'e ko dɔrɔn a ye na wari sara ni a tɔ tɛ n ka sira ye i nana ni problème dɔ ye dɔw de bɛ k'a fɔ fana ko an ka jamana y'a tɛgɛnɔ bila sariya dɔw la n'o ye ohada ye k'o sariya de hukumu kɔnɔna na ko mali yɛrɛ bɛ ka nin kɛ i n'a fɔ komi i yɛrɛ ye sariya dɔnbaga ye ohada n b'a f'i ye kabiri a kuma bɛɛ daminɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ directeur de la législation la ministère de la justice la hali n tɛ san bi saba ni fila ma jango fɛ ne de da donna a la mali tɔgɔ la n ye dɔ kɛ ohada la dɛ maa minnu b'o f'i ye mhm. ko ne ko k'u ka taa livre kalan dɔɔni an ka fara ka kuma bɛɛ ta k'a fili ka mɔgɔw la tromper an ka fara ne tɛ n da don a la o tɛ tiɲɛ ye jamana bɛɛ b'i labɛn k'a da i ka labɛn cogo kan i ka jamana sabatili ko kan ohada tɛ se ka mɔgɔ si bila i ka baara kɛ sabatibaliya kɔnɔ mankan ka wuli i ka baara kɔnɔ ko o ye ohada ye o tɛ tiɲɛ ye n k'o bila minisiri mohamed ali bacili k'i to i ka minisiriya la i ye wale caman kɛ dɔw bɛnna jama ma dɔw ma bɛn jama ma sango sɛnɛkɛlaw b'i tanu mɔgɔ caman b'a fɔ k'i ye baara kɛ sulemanibugu ko in e kelen de y'a decision ta ou bien gouvernement ka laɲini dɔ de ni ne yɛrɛ ɲininka bɛɛ bɛ ne hakilina dɔn sulemanibugu la e yɛrɛ min bɛ k'a ɲininka e b'a dɔn parce que an sɛgɛnna tile kɔrɔ ne kumana ne ka kuma bɛɛ mɛnna sulemanibugu la sulemanibugu maaw bɛ se k'i ban de k'a faamu n'o tɛ a faamuyalen don yɛrɛ mun de bɛ sulemanibugu ne bacili n bɛ tɛmɛ sulemanibugu kɛrɛfɛ n bɛ kɛnɛ ye n t'a dɔn mɔgɔ min ta don n tɛ ɲininkali kɛ n ka problème tɛ donc don kelen ka wuli k'a ɲɛsin sulemanibugu la o tɛ ne ka problème mun de fɔra sulemanibugu ma a wagati la a yirala station satellite min bɛ yen question de sécurité o yɛrɛ kama peut-être an bɛna dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an k'o kow to sutura la ka se ka baara dɔw kɛ yen a kɛnɛ ninnu an ka taa préserver baara dɔw ka kan ka kɛ an mago bɛ quatre hectares la ye a yirala k'a fɔ kɛnɛ dɔ tun dira kadafi ma a ma di libi ma dɛ a dira kadafi de ma att fɛ hɛkitari naani don jamana tɛ nka mɔgɔ donc bacili o hɛkitari naani i bɛ papiye k'a la k'a di k'a fɔ a dira ninnu ma pour que dɛmɛ min ko fɔra dɛmɛ ka na puisque dɛmɛ in fana a fɔra de n'an ye terrain papier di tuma min k'a jira k'a bɛ di o de fɔra ne ye donc ne ne yɛrɛ ma taa dɛ n ko n ka service mɔgɔw ma a ye taa aw ka papier in lajɛ a ka kɛnɛ lajɛ a ka papier in dilan ka na n'a ye u taara u nana u ko n ma a monsieur le ministre kɛnɛ in a bɛɛ bɛ jɔli bolo kan a bɛ jɔli bolo kan ko non o jɔn yɛrɛ ta ye kɛnɛ in ye u ko aci de y'a aménager n ye aci directeur wele ale de ye ne remplacer a bɛ yen a tulo bɛ n kan na nka a bɛɛ dafalen t'a bolo komi e ta cogo a ko monsieur le ministre maaw de y'an ka yɔrɔ in jɔ an ye kiri daminɛ u la kabiri 2009 an ka kiri ma taa yɔrɔ si an ka plainte bɛɛ filɛ a y'a kopi bɛɛ ta ka na lɛtiri minnu cira minnu taara gendarmerie la plainti fɛn o fɛn kɛra a y'a bɛɛ ta ka na an y'a kalan ne ko n ko nin fana bɛ se ka kɛ cogo di a ko anw ye miliyari hakɛ dɔ don nin yɔrɔ dilanni na nka gabakɔrɔ droit maire ani kati préfet olu de nana an ka kɛnɛ di u ka dɔrɔmɛ t'a la titiri ye an ta ye gouvernement de y'a d'an ma an ye ko bɛɛ kɛ maa minnu sigilen b'a kan ninnu de ka papiye b'u bolo hali n'i y'u wele u tɛ na an taara polisi la an taara gendarmerie la an ye ko bɛɛ kɛ ka taa tribunal la fiɲɛ ma wuli foyi ma kɛ aa ne ko n ko nin gɛlɛyara ko donc a ye pɔɛ kɛ k'a di yan u ye pɔɛ kɛ n ye dossier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n y'i sin premier ministre la à l'époque le premier ministre a ko n ka yɔrɔ mun ɲini a yɔrɔ situation filɛ a ko bɔn bacili an ni minisiri dama dɔ bɛ na ɲɔgɔn ɲɛ kɛ a ɲɔgɔn ɲɛ yɔrɔ la ne bɛ yen ministre des domaines de l'état et des affaires foncières

ala ka hinɛ sada la asimu kumare bɛ yan a ma sa sada ko an ka komisiyɔn dɔ kereye an ka mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ la an k'u wele k'a yir'u la yɔrɔ t'u ta ye bi yɔrɔ t'u ta ye sini mɔgɔ minnu y'a d'u ma u tɛ se k'a d'u ma i bɛ fɛn de di min y'i ta ye mɛri ma deli ka yɔrɔ dilan ka kuran don a la ka ji sama ka na ka fosew ni gudɔrɔn k'a kɔnɔ k'o di mɛri si m'o kɛ mali la kabini mali kɛra mali commandant de cercle si m'o kɛ dɔnku u taara yɔrɔ min na u b'a dɔn wali terɛn don mɛ u y'i tugu de k'a feere an ka mɛriw ni sotigiw wele an ka kuma sada banna a ka kuma la premier ministre ko sada n'i b'a fɛ ka problème datugu mali la i bɛ commission dilan n'i y'a di commission ma mhm. réunion kɔni tɛ ban mhm. don o don papier dɔ bɛ sɛbɛn foyi tɛ ɲɛnabɔ il faut que an ka taa so ci la faut aller à la démolition ne ko a ma premier ministre n sɔnna n b'i ka position in na musa mara kun musa mara tɛ modibo keita n ko vraiment sariya sɔsɔra a sɔsɔra mɔgɔw fɛ minnu yɛrɛ ka kan ka jamana représenter n'o ye commandant ibrahim sila ani nkabakɔrɔ ka mɛri n ko mɔgɔ ninnu fana u b'a dɔn nin kɛnɛ tɛ ninnu ta ye fiyewu u taara aci terɛn kan parce que terɛnw feerela dɔw bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ quatre hectares nin dɔrɔn ma jɔ a bɛɛ de jɔra maliyɛn dɔ bɛ gabɔn o ye terɛn san yen fo miliyɔn kɛmɛ duuru ni kɔ a ye wari verser hali bi a ma se ka biriki kelen da u taara ka yɔrɔ jɔ droit b'o bolo mais o ka droit yɛrɛ tɛ kofɔ minnu y'a san normalement jamana bolo ka wari sara a donna kɛsi kɔnɔ fana wari in saralen don hali bi u ma rembourser olu bɛ yen fɛn tɛ fɔ la olu ka droit la olu tɛ ɲininka u ni hakɛ mun ka kan a ko la fo minnu nana ka wali hakɛ ta k'a bayɛlɛma k'a k'u ta ye ko ni se kɛra olu ma ko kojugu y'o de ye ne m'o de faamu an ka faamuya cogo la mali la kojugukɛla de dɛmɛbaga ka ca olu ka kuma ka ca u ka kuma fɔyɔrɔ ka ca u ka kuma lasela ka ca fɛn b'o minnu tɔɲɔlen don olu yɛrɛ tɛ ɲini hali lamɛnlikɛlaw ni ɲininkalikɛlaw t'a ɲini olu dɔw bɛ min an ka t'u ɲininka de u fana k'u ta fɔ an ka jamana bɛ se ka t'o bolo kan donc sulemanbugu minnu y'a jɔ a ma jɔ sariya kan an ye Macky Sall ye Dakar aéroport la a y'a ci bâtiment minnu don o ka ɲi an taw ye a y'a ci fɛn ma bɔ a la o ma kɛ foyi ye yan a b'i komi sisan ni fɛn b'i bolo e ka fɛn bɛ don i ni sariya cɛ i ka fɛn de jati ka bon sariya ka jati ye n'o tɛ eh, binta jan semega a taara so ci ale ye ale tɛ minisiri ye dɛ a taara so ci o kuma ma ca o tɛ fɔ suwadu jalo taara so so ci privé de don a taara ci mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ka so o kuma o tɛ fɔ yɛrɛ hal'o tigiw tɛ ɲininka parce que se de t'u ye wa an bɛ ɲɔgɔn ɲininka fɛ an ka ɲɔgɔn an ka mali fana an ka ɲɔgɔn ɲininka dɔɔnin ni tiɲɛ ni hakili sigi ye n'o tɛ kuma fɔyɔrɔ ka ca o tɛ tiɲɛ d'i ma k'i ka kuma ta ta k'a fili fili bacili kelen kama bacili tɛ dɛ ayi hali sini n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ sulemanbugukaw ye maaw ka hakɛ de ta k'i sigi u ko k'o de tɛ fɔ k'a tɛ minɛ u la n'o tɛ se ka fɔ jamana min na o tɛ jamana ye o jamana bɛ ɲini ka ci ɛ dɔ ka taa dɔ ka hakɛ ta kɛnɛ kan a kuma tɛ fɔ olu de bɛ ɲininka olu de bɛ dɛmɛ ka mɔgɔw to yen wari de bɛ na ni nin bɛɛ ye. ayiwa monsieur le ministre kɔsa in na an y'a mɛn fana k'a fɔ du eh, kɛnɛ minnu bɛ yen n'o ye pilasiw ye so minnu bɛ yen ni fanga ta don sariya dɔw kun taara aw yɛrɛ ka minisiri conseil de ministre dɔw senfɛ a lajɛra k'a ka se ka feere min ye jamana ka se ka musaka sɔrɔ a la ka a kɛ ka yɔrɔ kuraw jɔ faso ka cakɛlaw bɛ taa yɔrɔ min na nka bi an bɛ ka kuma min mɛn ko bacili ye gouvernement ka eh, ma bɛɛ feere a ko nana cogo di yɛlɛ ko don yɛlɛ ko don anw t'a ɲɛdɔn koyi yɛlɛ ko don parce que minnu fana bɛ nin fɔ e ka ɲininkali diyara ne ye n bɛ barika da ala ye n ma sa fɔlɔ i salen don i se ka nin jaabi ne bɛ yen olu ko k'u ka baara ye kunnafoni di ye kunnafoni n'i b'a di a ɲini i k'a sidɔn tiɲɛ la i kana fara yɔrɔ kelen kan u kun ka taa ne ɲininka n'u ye n ɲininka n mana n ta fɔ o tuma u b'u ka faamuyali cogo fɔ a kɔnɔ nka bacili de y'a kɛ o fana ye kuma dɔ ye ne t'a kɛ juguya ye ne t'a kɛ juguya ye mais n b'a kɛ ko n'i ye dɔ dɛmɛ e tɔgɔ mana don ko o ko la o man di ne tɔgɔ mana don ko min na a ka di parce que ne yɛrɛ ye mɔgɔ duman de ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ duman de ye mɔgɔ duman don parce que n bɛ tulonkɛ n bɛ yɛlɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne dɔn i b'a dɔn n bɛ tulonkɛ n bɛ yɛlɛ donc ko tɛmɛnen ko don la k'i ko ko fanfari ko ko ala ko ka maraka fɔli don a la n y'a fɔ n ko parce que n ko franchement a bɛɛ maninka fɔ a bɛɛ maninka fɔ donc an marakaw fana bɛ yen k'an ka fɔli don a la an fana ka sɔrɔdasi bɛ yen an ka sɔrɔdasiw bɛ yen a yɛrɛ bɛ fɔ ko ni dɔn min ka teri maraka dɔn ye k'o ye fa ye o tuma a t'an ka dɔnkili fa mu fa ka don an ka sɔrɔdasiw la u ka kɛlɛ kɛ ni fa ye donc an bɛ kuma ta sow ko la. so foroba so minnu n'a feerela n'i bɛ nin kuma fɔ an bɛ hakili jigin kɛ foroba so caman feerela alifa tile la papiye t'a la minisiriw b'a feere yamaruya foyi t'u bolo u b'a feere mɔgɔ min ka d'u ye ne yɛrɛ b'a kelen dɔn puisque a feerela ne baramɔgɔ dɔ ma forobaso forobaso duwaniso kɔrɔ don a bɛ sugu kɔnɔ a feerela ne yɛrɛ dɔnbaga ma a feerelen a bɛ k'a ci k'a aménager tuma min ne yɛrɛ taara n bɔra paris vacances la n'a ye ɲɔgɔn ye an taara a kɛnɛ kan papiye foyi ma mɔgɔ yamaruya i k'o feere o caman kɛra wa a tun bɛ di mɔgɔw de ma fana a b'a fɔ gouvernement y'a d'i ma miliyɔn kɛmɛ fila o tigi bɛ se k'a feere miliyɔn kɛmɛ seegin a y'a san min bolo o bɛ taa gouvernement ka kɛmɛ fila sara o bɛ na ale ka kɛmɛ wɔɔrɔ sara a ye so caman feerela ten n'i ko an ka mali so feerelen bɛɛ kibaruya bɔ walahi aw tɛ bacili tɔgɔ mɛn a la mɔgɔ wɛrɛw de y'a kɛ nka n'a ɲɛsinna ne ma o de bɛ n nayɛlɛ o kɔfɛ papiye kɔmansera ka kɛ so feere la tuma jumɛn a ma mɛn koyi a kɛra aya tile la minisiri sagara david, david sagara o de fɔlɔ ye arrêté ta a ye titre foncier damadɔ k'o fɔ a kɔnɔ olu bɛ so mun kan n'u bɛ sugu kɔnɔ ko k'u feere david sagara ale talen kɔfɛ olu sow de kɔmansera ka feere ale talen kɔfɛ fili kelen tun bɛ david sagara ka titiri dɔ nimero la cɛman hubert ministre de domaine o ye arrêté ta k'o corriger a ma kura fara kan dɛ a y'a corrigé nin titiri mun n'a fɔlen bɛ nin so la fili bɛ titiri nimero la titiri nimero sɛbɛ ye nin de ye cɛman y'o kɛ

2014 kɔnɔ mhm. ko ka so kɔrɔw feere ka 7 miliyari di eta ma luwa de y'a fɔ donc a bɔra minisiriw ka yamaruya la mhm. puisque minisiri kelen de tun y'a yamaruya conseil des ministres tɛ décret tɛ a kelen y'a ta a y'a yamaruya sisan a nana kɛ sariya yɛrɛ ye conseil des ministres sɔnn'a ma a taara assemblée la députéw y'a voté

société anonyme de don o de bɛ ACI diriger o de b'a ka politique diriger ni ko b'a la o de bɛ taa jɔ sariya la ka kuma ni fɛn t'a la o de bɛ kuma yamaruya fana dira a ma sariya la e de ka yɔrɔ feere donc ne Bacili a ma fɔ domaine k'a feere dɛ ko ACI y'a feere conseil d'administration de b'i kɔlɔsi ne Bacili tɛ. ACI ye olu de feere ne bacili kabiri n nana n ma so kelen fara david sagara ka listi kan n ma kelen bɔ a la ne yɛrɛ bɛ bɔ ministɛri la tuma min david sagara ye yɔrɔ minnu fɔ a bɛɛ ma feere ne nana baara sɔrɔ senna ne yɛrɛ tile la n bɛ se k'a fɔ n bɔra kelen kala ma difficulté yera mun na o ye douane direction kɔrɔ feereli ye o de kuma cayalen don bi a fɔra ko cour fila b'a la ko yɔrɔ dɔ ani yɔrɔ dɔ k'a bɛɛ feerela ni titre kelen après k'u ye titre fila y'a la u y'o kuma ta ka se n ma n ye domaine directeur wele a tɛ nin tiɲɛ fɔ a titre ko a filɛ a ye t'a lajɛ ni mun don a k'a rétabli mɔgɔ min y'a san a k'a ka kɛnɛ d'a ma n'a y'a ka wari minɛ ni titiri min bɛ bɛn a ka yɔrɔ ma a y'o fɔ a ye n'a fila bɛɛ de don u ye n'a fila bɛɛ tɛ a ye tiɲɛ fɔ a ye wala mun kɛra ne da donna yɔrɔ mun na o kuma mun bɛ yen n'o kelen de bɛ t'a la n m'a yɔrɔ feere n da t'a la gɛlɛya de y'a kuma lase ne ma nin ko n y'a bɛɛ san donc o nɔ titiri yɔrɔ dɔ bɛ yen e yɛrɛ t'a dɔn k'a dir'i ma de ayi a ma di ne ma ne ta tɛ ne ta tɛ i ye caman sɔrɔ a la dɛ walayi ne ma bɔ a kalama yɛrɛ u y'a feere n t'a kalama a wari taara a gɛlɛ a gɛlɛya tuma mhm. ne b'o kalama nka a nafa sɔrɔ a nafa sɔrɔ ne m'o ye c'est-à-dire mali la fɛn bɛɛ bɛ fɔ ne bacili ma ne yɛrɛ tun bɛ n'i ɲininka o de la mun de la o bɛ kɛ dɛ ayi gouvernement kɔnɔna na i ma lafiya awɔ ah, mais i bɔra sisan fana o ti k'i to yen mun de bɛ yen mun b'i mun ni eh, politique mɔgɔw n'u cɛ politique mɔgɔw hmm, mun de bɛ ne n'u cɛ foyi tɛ ne n'u cɛ ɛɛ eh, n ka kuma cogo kɔ i ka kuma cogo olu ma ne bila o la koyi o kuma cogo fana ne b'o fɔ o nɔ bɛ ibrahim bubakar keyita sigili la koyi a ma kɛ a kɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kabiri ala ye rpm da a ma tɛmɛ vingt pour cent kan mali la a tɛ se ka taa soixante-dix pour cent na mathématiquement a règle tɛ yen donc jama de nana ka fara anw nana wa ne kuman'u ye ibk ko la ne kuman'u ye kuman'u ye n taara terrain kan a ye yanfoyila député ɲininka ne donna don min ko ko ça fait 6 ans RPM BPN ma se yanfoyila ne ye wari bɔ n kun ka di RPM section ma u ka mɔgɔw ma u ka se ka baara kɛ donc ne bɛ n ka campagne na IBK la tuma min mars 2013 n ko ne n'u ka délégation bɛnna Buguni sira kan k'u bɛ bureau sigi la mɔgɔ min bɛ campagne na 2013 i ka président sigira 2013 e b'i ka bureau renouvelé instance renouvelé 2013 jama ye IBK sigi ne sen b'o jama la an y'a sigi ni kumakanw ni layidukanw de ye fana k'a ɲɛsin mali la a ɲɛsinnen tun tɛ parti politique la dɛ mais an nana ibk sigira parti girinna an ka mɔgɔ don a bɔra an ka parti la an bɛ yɔrɔ bɛɛ de ta an bɛ yɔrɔ bɛɛ de ta mhm. bɛɛ de ka i b'a kɔlɔsi ibk sigira i ma ne hali a ka sigili anniversaire mhm. rpm ma deli ka ne wele a la yɛrɛ tun bɛ ɲini k'o dun lamɛn mun b'i n'u cɛ ayi mun bɛ ne n'u cɛ ne ko de n tɛ don u ka mara kɔnɔ ka t'u bara ka n majigin u ye ne ma n majigin k'u ye n t'u dɔn yɛrɛ maraka tɛ sɔn ma dɛ maraka ko tɛ bɛɛ n'i ka droit don dans ce pays u y'u ka parti créer u b'u ka droit la parti kɔrɔ ye a bɛ fanga ɲini ne bɛ n ka association de kɔnɔ n bɛ association de dɔn mais i ka parti kɛ ne ma taa fɛn mun da i ka i ka parti kɔnɔ kan'a fɔ diyagoya hali ne ko n ko n b'i ka président kɔ fo e de ka ne contrôler ka don i sagona da fɛ nka aw ka mɔgɔ dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ compresséw halisa u yɛrɛ bɛ e tɔgɔ la kuma na kuma bɛɛ k'i y'a fɔ ko ni eh, i bɛ fɛn na ko kow bɛ ɲɛnabɔ ah, halisa olu bɛ kule la ne y'a fɔ an seginna kiri kan an y'u ka 40 pourcent d'u ma nka wari ka sara a bɛ ministre des finances de bolo ne tɛ se k'o jagoya a ka mɔgɔ ka wari sara dɛ ne bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ye lɛtiriw bɛ n bolo koyi n y'a lɛtiriw sɛbɛn a bɛ yen ka taa bila Idirisa sigili la janvier ka taa bila mois de juin na ne ka ministère u ma n ka crédit u ye n ka ligne de crédit bɛɛ datugu dɔrɔmɛ a tɛ di n ye lɛtiri sɛbɛn président ma ka lɛtiri sɛbɛn premier ministre ma k'a ci b'u ma o bɛɛ maa kɛ cogo di aw tɛ mun na aw t'a fɛ n ka baara kɛ wa kow de bɛ yen mɔgɔw t'o dɔn u bɛ ne bacili ta ten. u dun ko k'i bɛ wari tiɲɛ dɛ ko ni APM ka fɛnw bɛ yen k'i bɛ mission créer ka taa dɔrɔn i bɛ wariba cɛ ka taga n'a ye. ayi u b'o fɔ ka taa ka a fɛ mɔgɔ mun ka di mun ye o b'o fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn ko ɛɛ n bɛ. N présenter wari min na ko n y'a ta IBK ka gouvernement kɔnɔ ɔ mais o ko ka nɔgɔ mɔgɔ ma taa ne ka wari ko lajɛ ne yɛrɛ problème tɛ ne la koyi problème bɛ mɔgɔw de la parce que maaw tɛ maa damadɔ fɛ ne y'o jateminɛ Mali kɔnɔ baarakɛla i man ka go n'i tilennen don i bɛ sɛgɛn dɛ tilennen don baarakɛla i man ka go tiɲɛ fɔla man ka go dɔnnikɛla Mali kɔnɔ i man kan kuma bɛɛ dɔw de b'i kɔfɛ k'i neni nka ala fana o kɛ e b'i ta mun i tɔgɔ la ka taa ne b'a mun tɔgɔ la parce que vraiment ne yɛrɛ bolo n m'a dɔn n bɛn'o fɔ bamanankan na cogo min mais olu bɛ wo ci dɔgɔ bi jɔ ayi o tɛ mais adamaden ala ye kɛnɛya ni eh, barika mun d'i ma fanga mhm. i kana a latiɲɛ a ɲɛsin fɛn na fɛn mun b'i mago ɲa ni kumaw ni ni kɛlɛw mhm. i b'a sɔrɔ a bɛ mago dɔ ɲa a tigiw ye mais ne yɛrɛ t'a dɔn k'u b'a kɛ koyi mɔgɔw de bɛ n'a fɔ ne ye journaux dɔw bɛ tile ka ne neni ne yɛrɛ t'u jaabi hali n'i y'a diya yɛrɛ n b'a lajɛ ça me dit rien parce que a tigi n'a bɛ tiɲɛ de fɛ n'i b'i ka mɔgɔ minnu bɛ e ka journal fa n'i b'i muso balo a la i b'i den balo a la i bɛ maaw sara a la u bonya u bonya ni mun ye tiɲɛ ani baara kɛcogo ɲuman ne bacili ma sa n bɛ yen n tɛ ɲininka hali lahara jɔ don ala ko a b'a ɲininka lahara jɔ don ala mun y'an da n'a ta y'an ye a bɛ fɛn bɛɛ dɔn an kan dɛ ko mɛlɛkɛ fila b'i kamankun na donc foyi dogolen tɛ ala la mais a ko abada i tɛ kiri k'i to diɲɛ na wala f'i ka taa i ka kiri ale k'i ɲininka nka an adamadenw ko ala sɔnna mun ma an bann'a ma an bɛ maa kiri ka sɔrɔ an m'a ɲininka an bɛ maa lagosi ka sɔrɔ an m'a ɲininka nin bɛɛ fana tɛ se ka kɛ ko kun t'a la fa tɛ maaw la fa tɛ journal sɛbɛnnaw la n'u bɛ wari de ɲini nin cogo la ni ne nɛni ye ne jɛnna n'a ye n'u bɛ balo adamaden wɛrɛ nɛni ni nkalon kan u k'a kɛ ala bɛ ne n'u cɛ ne tɛ foyi fɔ ka tɛmɛ o kan i da donna kiiriko la o diyara an ye o bɛna k'an ka babu tako laban yan'an ka kuma di ɲininkalikɛlaw ma mhm. ko amadu aya sanogo n'a tɔw k'e de y'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bila kaso la mhm. d'accord an bɛ se k'o ɲɛfɔ mhm. ka a ko jɛya amadu aya minɛna ka ne to ministre de la justice ya la a minɛna dossier jumɛn na ko sɔrɔdasi dɔw fagara a ka transition tuma a dossier a daminɛna ka amadu aya yɛrɛ to fanga la a daminɛna k'a to fanga la kuma la ma lawuli ibrahim bubakar keyita tile la dɛ donc gendarmerie ye baara daminɛ k'ale a daminɛna plaintew dira commune 3 procureur ma a dira o ma i ko a bɛ sɔrɔdasiw kunkan a cira daniel tesuge ma daniel tesuge procureur général aya tile yɛrɛ la aya de ye daniel sigi k'a kɛ procureur eh. eh. aya de y'a kɛ procureur général donc daniel y'o o lata ka un na k'u ka ankɛti wuli mais a ma fɔ ni Aya tɔgɔ ye jɔnw taara plɛnti kɛ minnu sara u minɛ don dɔw taara minɛ min mɔgɔw y'u foto ta ni telefɔni ye u donna mɔbili minnu kɔnɔ mɔgɔw y'u foto ta minnu y'u minɛ mɔgɔw y'u ta ni telefɔni ye mɔgɔw ye kumaw enregistré olu bɛɛ de taara ka ankɛti in daminɛ ne mun filɛ kabiri a ko daminɛ ka se bi la n m'a dosiye kalan tile kelen n m'a kalan tile fila n m'a ye n da ma don a la instruction dossier oui parce que ministre ka baara t'o ye ministre de la justice ko n k'a ɲini ministre de la défense fɛ sumeyilu bubɛyi mayiga à l'époque a ka Aya bila ɲininkali bolo kan olu ka disposition an b'a fɛ jugew b'a fɛ ka Aya lamɛn sariya y'o de fana fɔ n'i bɛ sɔrɔdasi lamɛn k'a sɔrɔ fini b'a la i bɛ yamaruya ɲini a ka minisiri fɛ a tɛ ɲini ne fɛ dɛ ministre de la justice non nka i ko daniel bɛ ne ka mara de kɔnɔ a tuma pour que a ka lɛtiri ci bubɛyi ma f'a ka tɛmɛ ne fɛ a y'a ci a tɛmɛna n fɛ n fana y'a ka lɛtiri lase bubɛyi ma bubɛyi ye jaabi di k'a fɔ n ye a y'a bila jugew ka disposition na u k'a lamɛn n y'a ci daniel ma ne tɔgɔ mun bɛ se ka ye Aya ka dossier la o y'o yɔrɔ ye donc olu de y'a minɛ u yɛrɛ ko k'u ye indépendant ye ah Bacili y'a minɛ juge ye indépendant ye Bacili kɔni ni a bɛ se ka neni yɔrɔ min i bɛ taa n'a ye n'o tɛ ni juge ye indépendant ye u kan k'a fɔ Bacili m'a minɛ anw de y'a minɛ nka nin bɛɛ bɛ fɔ ne ma ne ma juge kumakan mɛn k'a fɔ ko o tɛ don min na yɛrɛ hali sɔrɔdasi ninnu su yera dingɛ kɔnɔ su fɛ ne bɔra biro la vingt-deux heures tuma ka na so ka n sigi ka sanbara bɔ n sen na ka karavati foni ko n bɛna n sigi ka surafana dun daniel tesuge ye n wele a ko monsieur le ministre an ni juge d'instruction yaya karambe an y'a décider bi su dɔw yera jago kɔfɛ an bɛ t'u labɔ nka an sirannen don an ka sécurité kama an b'a fɛ ni e bɛna télévision i ka se k'a wele i ka sécurité d'état prévient pour que an ka se ka lakanalibaga caman sɔrɔ n'o tɛ an jɔrɔlen don a ye telefɔni bila o y'a sɔrɔ haya ma minɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ haya ma minɛ dɛ a ye telefɔni bila dɔrɔn a ma miniti saba bɔ yaya karanbe y'a sonné o bɛɛ la ne sigilen don e b'i ka so n ye samara bɔ n sen na ka karavati foni n tun b'a fɛ ka wuli ka taa n change ka n ko ka na dumuni kɛ yaya karanbe ko n ma monsieur le ministre ne sera jago kaba nka an jɔrɔlen bɛ ekipu m'an ka sécurité la a man bon n'i m'a lajɛ ka na i ni télévision ka na an exposélen don an sirannen don ah, ne ko ko bon ne ka jugew k'u sirannen don ni ko taar'u sɔrɔ a tɛ taa ka ne tɔgɔ dan o tuma ni fɛn min b'u sɔrɔ a b'u ni ne sɔrɔ ne ka sɔrɔ ka wuli o la ka sécurité d'état mɔgɔw wele ka gendarmerie directeur wele ka ortm wele an k'a sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jago ne taara o condition de la o bɛɛ yirala ko ne yɛrɛ yera kɛnɛ kan mhm, ne de ye ordre di mhm. tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini o tun taara an k'a fɔ k'i tun bɛ ka dingɛ sen sa u bɛ se k'o yɛrɛ bɛɛ fɔ mhm. nka o si tɛ tiɲɛ ye donc haya ka minɛni a bɛ minɛ don min a ma sara n ma n ma ɲininka n da ma don a la a papiye tɛ yen ko ne bacili mɔgɔ y'a fɔ n ye n bɛna haya minɛ ou bien ne de ko a ye haya minɛ non n y'a minɛni mɛn mais puisque n b'a dɔn a bilara justice ka bolo ka ɲininkali la donc juge de y'a minɛ dɔw fana b'a fɔ k'i tun ye abdin ninnu ka avocat ye o ko bɛ cogo di o ye tiɲɛ ye n kɛra abdin ka avocat ye abdin dɔgɔnin a kɔrɔkɛ don eli gindo o ye n teri de ye abdin minɛna ayiwa n ko n dɔgɔ n y'a mɛn n bɛ k'i ka avocat ye dɔrɔmɛ kelen n m'a minɛ abdin na kabiri ala ye n da n ma dɔrɔmɛ minɛ a la a kuma ma kɛ an cɛ mais jɛɲɔgɔnya kama n kɛra a ka avocat ye u tɛ mun dɔn abdin bilara transition na ka haya to yen a bilara sariya y'a bila k'a yira an b'i bila liberté provisoire la a don ne taara tribunal la ko ɛɛ eh, pôle économique la ne sigi u nana ko a n'a ka avocat ka ɲɔgɔn kunbɛn yen juge de ye ne wele dɛ an bɛna bila a bɛ élection de domicile kɛ n'a bilara a bɛ taa yɔrɔ min na a b'o fɔ an ye n'an mago b'a la an b'a wele donc i ka na a formalité bɛɛ ka k'i ɲɛna ne ye sigi k'a ta 9 heures la fo wulada fɛ 16 heures 30 hmm, juge ko ayiwa ne kɔni y'a bila ordonnance filɛ mais n ye procureur ɲininka procureur ko ko instruction dira ko hali ni juge y'a bila k'a tɛ bila donc sariya ko tɛ tugun a bɛ minɛnen mun kan a tɛ sariya ka bolo kan a tun b'u bolo o de kan ne bɛ nin kuma min fɔ u ka taa ka dossier ta k'a lajɛ ordonnance min y'a bila liberté provisoire la a dati bɛ yen a ma kɛ IBK tile la dɛ a kɛra transition kɔnɔ ee o ma ne bila aya la bi o ma n bila a la sini parce que aya dossier ma di ne ma o n da ma don a la n m'a fɔ aya ye nin kɛ n m'a fɔ a ma nin kɛ n ma ɲininka nka hali e hakilina ye mun ye ne ma ɲininka o la fo lettre cira i ma dɔrɔn a ci défense la an b'a fɛ ka aya ɲininka a banna ne bacili bɛ mun dɔn aya ko la o y'o ye donc mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn fɔ u b'a ɲɛsin ne bacili yɛrɛ kun de la nka n ka kɛta tɛ n ka fɔta tɛ peut-être bacili tɔgɔ a n'a yecogo kuma dɔw labɛnnen don k'a ɲɛsin n na ka n kɛlɛ n'a kumaw ye u bɛ se k'o kumaw yɛrɛ jɛnsɛn nka o tɛ foyi kɛ ne la tellement limaniya dɔ bɛ ne la c'est que i ye nkalon dilan cogo o cogo don dɔ la a bɛ dɔn nkalon don o limaniya bɛ ne la parce que tiɲɛ in dɛ ni a fɔra a bɛ laban ala y'a fɔ hali diɲɛ kɔnɔ an b'a dɔn tiɲɛ in de bɛ laban ɔ nkalon fana ala y'a fana da k'a ka dɔ kɛ boli la fo tiɲɛ ka bɔ don min nkalontigɛlaw bɛ se k'u ta fɔ ka nkalon ka dɔ kɛ boli la o tɛ foyi kɛ ne bacili la an bɛ se k'a fɔ bi su in na ko min ye minisiri mamɛdi ali bacili a bɛna na i kan bɔ jamanakuntigi kalata senfɛ kuntilenna ye jumɛn ye miiriya ye jumɛn ye e yɛrɛ bɛna baara kɛ ni eh, sira jumɛnw ye a b'i komi ne y'a fɔ e ye ko n bɛna n kan bɔ ne dun m'o fɔ e ye eh, ne y'o de fɔ ne de ye n ta fɔ e de y'i ta fɔ mm-hmm. ɔ ni ne m'o fɔ e ko n'i bɛna i kan bɔ ni n bɛna n kan bɔ i b'i jɔ n ka n kan bɔ n ka sɔrɔ ka n kuntilenna fɔ o de bɛ bɛn kuma kɔnɔ mais kuntilenna jumɛn yɛrɛ bɛ e la bi jamana yɛrɛ la parce que an ɲɛ bɛ min na mɔgɔ bɛ ka giri fanga de nɔfɛ e dun tɛna se ka to kɛrɛfɛ i ye waleya min kɛ ani jɔyɔrɔ min b'i la bi bi in na e yɛrɛ bɛ fɛ k'o ka taa sira jumɛnw fɛ i t'i jɔ ne ka dɔ f'i ye mhm. n'a a kuma digira mɔgɔ na o bɛ yafa n ma mhm. ne ka jateminɛ kɔnɔ mali ko kɛra fanga ko ye jamana ko tɛ o tɛ bi ye dɛ mali jamana maralaw mun bɛ jamana kɔrɔ dɔn a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ kojugu an ka kuma dɔɔni fanga in ni jamana kan n'i ye ne ɲininka fanga mun filɛ nin ye ni mɔgɔw b'a ɲini a dira mun de kama ka jamana nimaya n'a ye jamana ye mun ye jamana bɛɛ tɛ foyi ye ni sariya tɛ sariya tɔn

n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn aw tɛ jamana kelen mɔgɔ ye sariya kelen bɛ maa minnu fara ɲɔgɔn kan ka u ka ko latigɛ t'a fɔ mɔgɔ b'i kun fɛ mm. donc n'i ye président ta a mm. kofɔlen don sariya de kɔnɔ n'i ye gouvernement ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye assemblée nationale ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye armée ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye journalisme ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye docteurya ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye polisiya ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye fɛn o fɛn ta sariya dɔ de talen b'a ɲɛ ka a ɲɛsin a la k'a dilan k'a kofɔ n'i ye duwani ta o b'o cogo la n'i ye jago ta o b'o cogo la hali a ni jamana wɛrɛ cɛw sariya minnu bɛ ta o bɛɛ bɛ sariya dɔ de kɔnɔ mais fanga in a bɛ di de k'o sariyaw nimaya k'o yɔrɔw nimaya u mana nimaya jamana ka se ka dilan ni o ni ye a b'i komi cogo jumɛn n'i ye adamaden ta jeli sira ani fasa dɔw bɛ taa nun na dɔw bɛ taa da la dɔw bɛ taa ɲɛ la dɔw bɛ taa dusukun na dɔw bɛ taa biɲɛ la dɔw bɛ taa fogofogo na dɔw bɛ taa nugu la dɔw bɛ taa sen na ni a yɔrɔ mun ta fiɲɛ donna a la o yɔrɔ bɛ bana ni fiɲɛ donna yɔrɔ min na o bɛ bana donc fanga nin o de ka kan ka taa ka sariyaw nimaya ko la loi sans la force est faible donc fanga in a tara de k'i ka jamana nimaya n'a ye mais n'i ye fanga ta i ma se k'a ta k'a ɲɛsin jamana labɛn cogow la k'u nimaya a sariyaw sigi cogow k'u nimaya donc sariya fanga bɛ dɔgɔya n'a fanga dɔgɔyara taabolo tɛ sɔrɔ o baaraw kɛcogo la mais fanga in tɛ tunu i b'a sɔrɔ bolo wɛrɛw de kan o bolow de b'a ta donc n'i b'a fɛ ka taa baara kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ se o tigiw de ma a bɛ minnu bolo kɔnɔ n'olu ma intervention kɛ a yɔrɔ tɛ nimaya mais n'olu y'a kɛ a bɛ nimaya parce que fanga min kun dira ko ka yɔrɔ nimaya n'a ma se yɔrɔ la a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo mais an ka jamanaw kɔnɔ mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ farafinna jamana caman bɛ ten de an ye yɔrɔw dilan ni sariya minnu ye an tɛ sera k'o yɔrɔw nimaya u ka jɔ jamanadenw nafa n'u ka taaɲɛ kama mais o yɔrɔw salen b'an bolo baara tɛ k'a cogo la foyi tɛ k'a cogo la kalan tɛ k'a cogo la furakɛli tɛ k'a cogo la foyi tɛ k'a cogo la parce que sariyaw yɛrɛ fɛn min ka kan k'o nimaya u taara a b'i comme bateri ni telefɔni n'i ye bateri bɔ telefɔni na a bɛ sa dɛ mais c'est tout ne b'o de fɔ n ma sɔn o de ma ka fanga sigi k'i hakili to o yɔrɔ la ne t'o de fɛ ka fanga sigi fanga kɔnɔ jamana tɔgɔ tɛ fɔ fo adamaden dɔw de tɔgɔ bɛ fɔ jɛɲɔgɔnw ni dukɔnɔ mɔgɔw ni teriya siraw dɔw fana bɛ se k'a f'i ɲɛna k'i ye san naani ko la i ma kuma dɛ ne kumana jɔn bɛ se k'a fɔ mali la ne ma kuma jɔn bɛ se k'a fɔ ne ma sariya ko fɔ mali la jɔn bɛ se k'o fɔ ne ye n t'a fɔ aa ne kumana dɛ ne ye kuma min kɛ mali la jamana taabolo kan o bɛ yen dɛ dɔw ko n ma mun na i ma demisiyɔne n ko mais ne demisiyɔnera o o de bɛ mun ɲa n bɛ fɛn min kɔnɔ ni gɛlɛya b'a kɔnɔ ni n ye gɛlɛya in ɲɛfɔ nafa b'o de la n k'a fili ka taa nafa b'o de la yanni n k'a fili ka taa n'i y'a fili i taar'i sigi i ka so i b'i ka so i bɛ mun ɲa mais n'i b'a kɔnɔ a nin de bɛ yen nin de y'a gɛlɛya ye nin tɛ kɛla a cogo la fo nin ka segin a cogo la. e de don ne yɛrɛ kun ko n ko est-ce que i bɛ gouvernement na tuguni. ah e de don ne tun bɛ gouvernement na kɛ gouvernement kɔrɔ tɛ k'an ka bɛn ka kumaw fɔ jamana kan kuma minnu tɛ tiɲɛ ye. ne yɛrɛ bolo n'i bɛ sariya fɔ i ni gouvernement ka surun i ni jamana ka surun ni kuma wɛrɛ ye ne ye min fɔ sariya de don i bɛ se ka sariya fɔ cogo di k'i bɛ bɔ jamana kɔ ne ye min fɔ sariya de don ka sariya fana ko fɔ jamana kɔnɔ n'i y'a ye ko yɛrɛ bɛ ka taama sira in fɛ kɛ sariya fanga ka dɔgɔ a kɔnɔ de wa ni sariya fanga ka dɔgɔ jamana fanga ka dɔgɔ a dilanni ka gɛlɛn Mohamed Ali Bathily inchallah an b'a to eh, Bako an b'a to a ka ji dɔɔni min yanni nɛgɛjurutigiw ka na k'a fɔ a lamɛnbagaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don Kledu la débat politique an b'a kɛnɛ kan Mohamed Ali Bathily ale y'an ka bi maa welelen ye an bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ yanni an ni nɛgɛjurutigiw ka ɲɔgɔn sɔrɔ 20 21 00 11 la.